ya bụ ka ha gwasịgoro anyị ihe dị iche iche ee, anyị eh, kwesịrị ime ka agazi afọ wee gaa chịkọtara ha ee, ụmụ ihe ahụ niile dị iche iche ka a na-eme wee gaba agaba Ọjọ́ jẹ́ wọ́pọ̀ ọ ndị ọbịa na ndị ọbịa ya mụrụ mụ. Ndị a ọ bụ ndị ọbịa ya bịara abịa ndị bara uru. ọ dịka ka o si wee na-akọwapụta bụ onye ahụ na-ekwu okwu ndị obodo ka mmadụ na a ga-ebugodo ụzọ wee waa ọjị wee gosi na anabatago anyị tupu e wee na-egosi ụmụ omenala dị iche iche Ee, otu ihe ee, ụmụ ọgbara ọhụrụ bụ ndị nke na ugbu a ga-amata na ha ga-atọsị ntị n'ala nke ọma nke ọma wee mụtasịa ka esi eme omenala niile dị iche iche maka otu ebe ọ bụrọ mmadụ niile na-anọ ndụ ahụ ụdị omenala nke a na-eme n'obodo anyị gbasalụ eze Nri anyị bụ ndị otu ọlụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Ajali Street Uwani Enugu anyị dị eji dara adara maka ichekwanyere gị mmemme a Arịrịnụ. Eze nwere ndị abịawa nwanyị mbụ n'anya m. Ejire na mba bụ taa. Ọ larịla ebe a. Ọ na ike m nwere ọtalịa. bie ka ọ nọ tiyo ewee nye ruo ọgba n'ime ka ọlịa nọ na-echi eze bie n'aja nnukwu ka ọlịa nọ na-echi eze ewee mechi aka n'ọnụ ụtụtụ ya na ya ndị igbo ọka ji ya ewee wee baa Aguleri anyị ọkpụ ọ bụrụ ma

n'onye ọgwụ oliyo ojibe rigo bụrụ mma Aguleri unu ya-adị ndụ ndị unu ya-adị uhu ụgbọ na oji ọji akpụ na ọna unu bịa iwe ha nnalu ebe ofulu ndị ibie chere Aguleri mmadụ

Na ya bụ omenala ka a na-akpọ akwadozi mmezi. Ee, ugbu a a nazi enupụwa na-aga n'ebe a ga-anọ wee mee ya bụ omenala bụ ebe nke anyị maara dịka obi ọkpala ime onye na-ejenụ ka anyị ga-afụ ya bụ Eze Nri ee Ènweleána nke abụọ ka ọ na-afụ esote ha n'azụ na bụ ka anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Angeles Street 1 Enugu ka anyị sonyekwa Ah. Ee, anyị elutago na ya bụ obi ọkpala ime Ndị ọkwa n'ime kede ka igwe

ọkpala ime wee eja ndọ na abụ maka ya eja ndọ ahụ chere unu ọjị ya mere mmanya na anọ ya mere ego ili kpenye ego ịtọ dị otu ọjị naabọ n'oge oyi si na ọjị unu bụ ndị bịara na-ebi iwe Nri ekene m unu Aguleri ekene m unu

eze ndị Igbo na ọ batara akụ na atọ otu Ee. ọnwa na-eti ala ọka n'ubi ọka ọbụlụkwa ndị ekele m unu dị na ọjị ahụ dị abalị gị

bịa abịa ka onye nwatakịrị na-echi eze ka onye ike anya nka Aguleri ekene m unu Nri ekene m unu Aguleri ekene m unu Nri ekene m unu Igbo Ukwu ekene m unu ekene m unu eze ndị igwe eze ndị igwe

dịka ya melie anyị ije ahụ ọ bịara anọ ọnwa a o ji ọjị o ji ọjị o weli ego ịtọ na ego akwa na atọ o ji ebunu bịa ile ebunu ọkpa n'ime o ji ọkụkọ bịa ile ọkụkọ ọkpa n'ime o ji ji bịa ile ji ọkpa n'ime

na ka Agụukwu dị aja mma na na ọ dị abala Agụukwu bala Aguleri o wezi bụ kene gị ogwu ego iri uli ego bụ ego ọjị ogwu ego ise bụ ego ọkụkọ ihe ji ese ka nkacha anya ahụ bụ maka asị na akara ahụ ebunu dị ihe mmanya dị ihe dị n'ime Aguleri ekene m unu Nri ekene m unu Aguleri ekene m unu Nri ekene m unu Nri bịara ije ekene m unu ee Aguleri sị kene unu ee na ọ ja-adịla unu mma ije nwa unu bịa nwa nna anyị kọrọ anyị ka eji eme ka unu bịara ime na ọnụnwa bụ isi mbido nne mụlụ Aguleri nna mụlụ Aguleri ahụ
mụlụ Nri ihe aba anyị ji bụrụ nwanne aba anyị ji bụrụ n'onye ka anyị nọ ka anyị wee kwuo sị na ya unu kwasara na anyị nacharalịa na ọ ja-adịla unu mma na eze ọ na-echi nwa ọnụnwa na o ji echipụ chi echipụ ụkwụ ọ ja-akpọrọ ya na ụkwụ ọ ja-akpọrọ ya ee n'ụka Aguleri na Nri kwuru mgbe Aguleri mgbe Enugwu

Aguleri ekene m unu. Nri ekene m unu. Ije anyị bịara ihe ọ bụ etu esi eme ya. Ana m ekene nna anyị Nri Ifikuanim esibeli ihe a na-eme ihe a. Kene nna anyị Obalike. Kene Nri Enweleana nke izi. Kene Tabansi Udene, ọ ka ha siri ya bịa. Ọ bụ ije ahụ ha bidoro mbụ ka anyị abịa ihe. Anyị bịa ka anyị yọọ ka m mekwee ka ha si wee mee ka ọ dị mma anyị na-ayụ ya nke anyị emechechere ya nabata ya anyị emechekwa anyị nwe ụmụazị na-awụ arụ n'akwụkwọ n'ahụ ha machaala Mm?

ọ mụ bịara m wetara iri ire ka m kọrọ ọjị ee onye nna atụgburu na atụgbu onye nne etụgburu na atụgbu ee eze nwe ndị na-etiri etiri echi eji abịaba n'ọnwa maka ibe anyị na iwe enwe bụ bobom bobom ka anyị na iwe enwe ibe ọbụla ọ bụ izizi ya ka anyị na iwe enwe ya bụ ogwue ka anyị na ife enwe tupu na okwu etinyela Aguleri ike na ala etinyela Aguleri ike abịakwasa n'ọnwa adịkpa anya agbagbuo onye mma ije enwe unu bịara ife enwe abịaghị ya mbụ n'anwa n'anya m abịaghị ya bụ n'anya m ya na obere na-abụrụ anụ na awọ m ya na ije enwe unu bịara ọ bụrụ ọjị egolu unu ọbamọn ehe ije unu bịara nwa ọnụnwa unu ji ejechie nwa unu ji ejechie ego oyibo eze enwe ị na-eti na mma arọ gị nwa ije etitie nka mma arọ gị mma arọ gị a na-edu ute gị n'ezi ka nwụbete gị naanị ọ ja-adịrị Nri mma dịla Aguleri mma Nri na Aguleri bụ aka mbeze n'ike na-abụ ka abụba o nwere ya na-anọgbu ibie ee ezi ihe nke Aguleri na Nri bụ ezi ihe na-echiri echi na ezi nkụ na-echi echi naanị ọ ja-adịla Aguleri na Nri mma ekene m unu mba ọzọ Chineke nekwe ọjị anyanwụ na agbala nekwe ọjị Ọkpanime nwe Eri nekwe ọjị Ajana ukwu Aguleri nekwe ọjị otu nzu Aguleri nekwe ọjị ọ bụ ebe ayịyọ ọjị ka eji ayọ ndụ nzu ka eji ayọ ndụ Aguleri were ọjị na-ayọ sị chụlụ Aguleri na Nri okwu na ụka chụlụ ahụ na osomele sị chụlụ uke moto n'uke motosaịkụlụ sị chụlụ anyị ogbo n'uke bụ ndị ori ayịyọ nna ayọ ife ahụ nụnụ bụ ọja Aguleri na Nri a ja-adị ndụ kagbuo ilo zegbuo ilo ọ bụ na ndụ onye ọbụla mee ka ya na-achị ejikwu ife dịlị adịlị bụ Nri na Aguleri si achọkwa n'ihe ji emebie si achọkwa n'ihe ji emebie n'ọkwa na ọ chọrọ onye na onye n'ọkwa na oyibo bịara ọkwa na nta ka onye Nri chụwalị si na be anyị nwere anyị- anyị niile ebu obu
o wee chụwa nta wee chụide nta onunu dị na ewuwe amụba mmụ

daalụnụ
ọ bụzi na ya bụ ebe ka esi apụta ya bụ na ya bụ Ọkpanime ka esizi fụ apụta

ebe nke anyị pụtara bụ na ụmụmba si n'ebe a mesịa ka eme omenala pụtara na-emekwa n'ebe a ka anyị gosiri wee gakwa n'ebe a ga-amụta ọfọ

ndị ekene m unu nnọọnụ nnọọnụ ee ọ bụ nna anyị bụ demba ọjị bụ nkwana onye mere ọjị n'ego ejije aka ya tie nzu si ka o welie wee kelee m, ka e wee mara ije abịa igbe mmadụ ekele m unu ọhụrụ ahụ ọka oluho ọka oluho adịghị ọgaranya ọhụrụ ahụ anyị na-ala ọjị ime Aguleri nọ n'ọnwa na-abịa ndị ime ya na-abịa a sara na ebe ichere ji abala gị anyị eme n'ezi ama onye a na-eme na- n'Ọkpanime nke Ajana ka anyị bịara ka anyị nọ so anyị mechazie ya ka anyị wee agharịzịa na-ekwuru elu taa na abụ ụlọ elu oyibo ka a mara ka anyị ga-eje ji mba ka a na-aga na-eje a na-aga na-ala ụla ma a na-anya sị na nke ụlọ ahụ kalele wee yi abịawa ka eme anya ọ da n'alịwa echi ma nwa n'echi ka ha ji eje anụ ka ha nawa ka ha melu ụlọ omenala Aguleri nke Ajana ka a bịara ka eme ya emewe nke Ọkpanime Nnọọnụ, ịma na ọdịnala nna anyị wa Wejede da ababu n'ama ọrụ. Elu n'ama ọrụ ọnụ. Ya bụ nkwana. Ka esi chiri eze. Ka esi chiri eze. Ama ọrụ bụ nkwana. I si ya pụta i wee je na nna anyị Ọkpanime. i si ya pụta si n'Ọkpanime pụta i je Ọkpụ i si Ọkpụ pụta i je Ụmụezeọra i si Ụmụezeọra pụta i je Ụmụgama na-ada ududu eze na ọdịnana nna anyị ka dịwa mmanya wa dị ire ogologo ile dị ire

anyị bụ ụzọ ma obodo bile onye zi nwata nwụde nkakwu je enye ya mmiri o ji ga-akwọ aka ya elu ogbe dike ji buru ugo bụla ewu mme wo dike ebuolu ugo n'isi o anyị eze nri ebuolu ugo n'isi o ajụrụ m egwu na fere dị ọka na ajụjụla onye na-ekwu okwu nnọọ a na-ekwu ka isola enwe ha mma ekwubego n'ihe
okwu unu gwara anyị anyị anụwe onye gbara anyị bụ na ego ọkụkọ ụlọ awa onye gbara anyị si nke ọzọ na mmanya ezuru oke onye gbara anyị a sị ka anyị ọ gaghị

maka gị ọ gụlie ma ọnụ elu ọ dị ka ọrụ ahụ jeluwo
unu ejeluwo
na ọrụ mmanya anyị fedele unu egwuru m si na ọ bụ ama ụwa anyị ahụ dị iro

eze ahụ nọ na-echi ka o chikee ya nka ka ọ dịlị ya mma ka mma arọ bịalị ya ka o nwee ego ka ọ dị ndụ kagbuo ilo zegbuo ilo ọnụ olu egbune ya ma ọnụ igbo egbune ya nsị olu egbune ya ma nsị igbo egbune ya ma egbunye m bụ ụda mba ka m dịkwuo ndụ ma egbunye ndị bịanụ anyị ga-adị ndụ o ihe dị mma je eme o ejenu na eze na-esi ikwu okwu
aguleri kwenu nri kwenu aguleri kwenu a dị ka anyị si wee kwu mbụ ọ ife ndị gboo mere ihe nna nna anyị fa mere mbụ ka anyị na-emekwa ichie ude bụ na ekene gị ewee sị na ọ ife Nri Ifikwuanịm bidoro Nri Ifikwuanịm na Aguleri bụ ofu nne ofu nna ewee lute n'Agụ Ukwu ebe ọ na-achụ nta ọ ife akọwalụ anyị ewee sị na ọ omenala a na-eme mbụ ka anyị na-eme wee na-ayọ Chukwu ichie ukwu ichie nta ife na-emeli Nri ife ife na-emeli Aguleri ife ka ọ na-edu anyị eze nwa na-echi ka anyị chite ya nka anyị anakwa na nke mmadụ na nke dịlị anyị ka anyị na-eme ya na na anyị nke anyị anyị anaghị anọ na nke. anyị na-ayọkwu unu unu bunye m nnu unu arakpọdoro m mmiri ekenekwa m unu

ka anyị bịa ka anyị ekele unu anyị emechara obi nke unu dịka ka ọ dịfe n'oge ugbu a bụzi na ya bụ obu ọfọ ka anyị sizi wee pụta a natagoro ya bụ Nri Enweleana nke abụọ ọfọ Nri Thank you.

ebe nke a nọdụfụ dịka ka o si wee dịka n'oge ugbu a bụ ee, ebe a na-akpọ Ọkpụ Ee, ihe nke anyị bịazi ya afụ bụ maka ịbịa nata ngọzi ka dịka ka a natachafụ ya bụ ọfọ Eze Nri ji achị ọchịchị ya nsọfụ anyị ga-afụ ya bụ Eze Nri Nri Enweleana Igwe Nri Enweleana nke abụọ ka ọ na-akpọ abata ọha na eze dị iche iche wee na-akwụnizili ya ọtọ ọ nọdụchaa ana mmadụ ncha ewee nọdụbazi ya

otu e si eme ka anyị ji eme agawezi ochie agawezi ochie agawezi ọhụrụ ya na ha mezukwa onye ọ awọrọ ya n'aka ma awọrọ ya n'ọkpa ịra na ọgazigo ịra na ọgago ọgago na ugwu ọgago na ugwu ka ọ gara na ugwu o nwere ihe agbachirila iru nwoke agbachirila nwaanyị agbachirila iru oke osiri ile akụkụ elu nkụ Abdullah Karamun. Abdullah Karamun. Ihe mere ebe a, otu nna anyị si eme gboo, ọ ya ka anyị mere ebe a. Ọ bụrụ n'oge gboo ndị oyibo na-adịrọ, ọ bụ ọhịa anụnwa ka e si, wee bịa na-awụ ikpo, na-aga. aka ndị ebu ụzọ ọ na-aga wee lewe wata na mma oge izizi bụ oge izizi bụ esite Igboezunu emeche na Igboezunu Eziama wee bata wa ịkpọ ka esi ga na-awụ ịkpọ na-aga aka ndị ebu ụzọ ọ na-aga wee lewe wata na mma oge izizi bụ oge izizi bụ esite Igboezunu emeche na Igboezunu Eziama wee bata ikpe ọka esi ikpe aka esi gadela ma wee ruo n'ama Okpu ebe a bụ ama Okpu ebe a bụ obu ya bụ obu jikolu Aguleri na Nri ya bụ obu na etu ahụ na a ga-abịa ọ bụ na-abịa ebe a ọ na-akpụta ike nke ewu na-egbu na nna jikọrọ anyị na Nri ọ na-akpụta otiti nne ọkụkọ gbuo na nne jikọrọ anyị na Nri etu a ka esi eme ọ bụrụ etu esi eme emesịa ya n'ebe a e wee doziele ya wee gaa Obuga etu a ka esi eme na Ụmụezeọra nke anyị n'ụgalị si na Ụmụezeọra ewee gawa dịwa ebe Nri Igboezunu e wee jiba ya gburugburu bụ etu a na-esite n'oye n'ebe ahụ n'ụlọ nna anyị na Nri bulu ọ na-esite ebe ahụ oyi a unu wee site wee wale ịkpa wee bịa onye ka abịala iwe nwe nne ka abịala iwe nwe etu anyị ka kpatara eji wee ịkpọ nwa n'ịkpa awa na awa mbụ ka anyị wale iwe nwe ọ bụla oge mbụ na nke a ka esizi wee pụọ wee jee Obuga Ee, ee. nzu bịa ala ọgaranya

ma kwuolu ndị bịara buru ile ekele ka ọ bụ ka anyị ekelekwa enu unu ọ bụ ekele m unu ndị ekele m unu ka anyị rapụ dị ohu a anyị kwuo. Ugo na-eze maliga ma eze wee ma nwatakịrị

akụnne akụnne ọnwa na-eti m Onowu ndị ekene m unu ndị ekene m unu Aguleri ekene m unu ọkwa bịara be ọkwa na mgbebe anyị bịara ije

eze eze Nri ọzọ mma ọzọ mma ibe enwe unu daalụ o o ibe enwe o unu nnọọ ibe enwe o bụ obu nna unu o o ibe enwe unu nnọọ o onye ka unu siri wee nnaba ibe na unu bụ agụ ukwu Enugwu agụ awụlo ọ bụ na chi ejiro ma ndụlụ unu nje zuku na ibe ama ama nwede zuku na ibe ama nke anyị ọ bụ na chi ejiro ndụlụ unu je zuku unu ini onye du nri wee nara nri ini o nzukọ unu ini onye mụrụ anyị na Enugwu Aguleri nzukọ unu ini ọ na chi mana ụlọ aka ahụ chi nche ahụ tata ya na ara m ahụ unu dali o na onye ndị jekọ jechi eze na-abịara ọnụ site ibe ezunuo bịa Okpu o bịa Obuga

wee bido omenala ka esi aga wee na-awa ikpo na-awa ikpo ọ bụrụ mgbe gboo nwa ajaghị adị ihu enwe awali ya ya ka egbuo na-aga wee wee ndị dam omenala na-ekporo na ekpo igbo omenala onye gbo nie naanị itilugo itilugo Aguleri ekele m unu abụla ekele m unu Anambra ekele m unu iwe ọghọrọ ọ nwee ndị na-agụ egwu ba agụọ egwu agba egwu

dịka ka o si wee dịzi n'oge ugbu a ee ọ fọdụrụ naanị ihe dịka ọgụ nkeji ka o wetezi aka na elekere asaa nke abalị tata tata bụ Tuesday abalị itoolu ọnwa Febụ- ọnwa Febụwarị n'ime afọ bụ 1988 ee ka ọ dịzi n'oge ugbu a ee ya bụ chi ejibela nnọọ chetakwa na ọ ka bụ na Aguleri ka anyị nọ anyị bụ ndị na-record o si wee dịzi n'oge ugbu a wee na-asị gị na Ee, ọ dịzị ka anyị bụ ee, ụmụ ọkụkọ ọ ga-asịzi na anyị agbagokwa n'ọbala ka ike anyị ra n'ebe a n'ụbọchị tata wee na-asịzi gị ee, gị ma nyeziela anyị echi niile igbo ndị ọma ndị ọma na-ege ntị ndewo nụ dịka ka o si wee dịzie n'oge ugbu a ee i lekọta efu anya na onyonyo gị ga-afụ na tata bụ iri abalị ya bụkwazi alụ ahịa oye tata bụ Wednesday ọnwa febụwarị n'ime afọ bụ 1988 ọ bụ ya bụ Obuga kpọmkwem ka ị na-elekiri bụ nke dị na ụmụ Ezeọra Aguleri dịka ka si pụlụ wee na-agwa gị na mbụ nke taata bụ ee abalị abụọ anyị bụ ndị nri nọ n'ebe a n'ụbọchị taata na ya bụ Obuga bụ ebe anyị bịara maka imegasịfụ ụmụ omenala dị iche iche bụ nke kwesịrị na a ga-emegasị ichi eze nri ndị

otu ihe pụtara ihe ka anyị na-emebe ya bụ ugo nke na-akpọ mmadụ bụ ugo ha nwetara nke na-egosi na ije anyị bịara bụ ezi ije

n'eziokwu na dịka ka o si wee dị n'oge ugbu a ee ha bụ ndị nri ezukọtakwa n'ọzọ wee na-echezi oge ha bụ ndị anyị bịa na be ha bụ ụmụ ezeọra ga abịazi wee gwa anyị ihe ihe fọdụ gasịrị anyị ga-eme ọ bụrụ na anyị emezuo ya bụ omenala bụ nke a ji maka ya wee bịa n'ebe a n'ụbọchị tata mana dịka ka o si fa wee dị na eh, n'oge ugbu a eh, ha abịagolie anyị na ha wee takọsị isi e wee banyezie na ime ụlọ dị ime ụlọ n'ime bụ ebe a ga-anọzi eh, ndị dibịa dị iche iche ewee gbagasịa afa n'akụkụ nke ha wee gwazie anyị otu a ga-esi wee jee na ya bụ ọtụtụ nzu wee tụọ mmiri wee datala anyị ya bụ udu eze ọ bụzi ya ka anyị na-ekiri ka o si wee dị n'oge ugbu a ma gị chetakwa gị bụ onye na-ege ntị na ọ ka bụ n'aka ọlụ paramount video nọmba 13 agas street 1 enugu ka ị na-elekiri dịka o si wee dị n'ụbọchị tata

Onye nke na-elekiri bụ eh, Chief Emeka Onyeso Onyeso Limited ya na Prince HS Ọmụrụ Eze Dịọra Mma na

Ee, tupu anyị bụ nri wee bịara ya bụ ije nke anyị nọ na ya n'ụbọchị tata na Ụmụeze Aguleri A- anyị ji otu agaraga ehi Igbo

ihe apụtara afọ dị n'oge ugbu a fa bụ ndị gara maka ịgbatara nya bụ afa ejego pụta wepụ na akọwapụtazi ihe eji ebe kakọsị onye okwu sị na ha bụ ya bụ nwata na o nwe bụ onye ga-atụrụ ha nya bụ mmiri na-ekwu na ihe ha ga-enye bụ puku naira asaa ya bụ a ga-atụ ya bụ okwu ọnụ

nwoke ya rere ji akarịkwanụ nwa bịa n'ụtụtụ ma kụchapụ ya siri na ọ nwaa bịakwukwa ha ọzọ ihichi wuru
mgbaride